Ee, ị na- ị na-akọwala anyị ka eji wee bie n'ọnwa mgbe ụm- igbo ji wee bido mgbe ụmụeri ji wee wee mee exist tupu ụmụeri wa amụsa kedu ka eji bata n'ebe a kedu ndị bu ụzọ bata n'ebe a kedu ka eji wee bili mgbe ahụ kọwadị okala anyị ka i ji wee malị Ee, oge a nọ n'ime desert epuru anyị bụ ndị eh, Center for Research Igbo History and Culture anyị na-enebega anya na-ajụpụta banyeli em, mbido Igbo na omenala Igbo ka Igbo ji wee bido and eh, ka anyị ji eme ive anyị na-eme anyị na nna anyị nọ ebe a taa bụ nna kedizidi ava gị anabakwu ibe anabakwu ibe Ibegbunam a na-akpọzi na mkpọbi ibe ee so nna akọwala anyị ka dịka ka iji akọla anyị ahụ ka igbo ji wee bido Oge- ka anyị ji wee bido ndị oge ebe a igbo pụlulu n'ise n'aka ụmụnne ve na desert
desert ebe kedu ive bụ desert ya va si oge va si izu eh, ijipt wee pụlu ya na-ana balulu na desert ọgụ kalịa agha avụ kalịlị nne ụmụ josef na ụmụ gad na ụmụ erọn wee nyiri njem wee doo iru afrịka nke a va gbadatalị bụ ibu izu oge va si ijipt na-ana Is- is- as is- israel yes oge oge eh, moses ee ka va na-ana ee luzie n'ezi ọgụ kalịa ee gịnị wee mee ma wa- ma wee muvu eme isizi ezi va esozi mmụnne ve va agbazi ọsọ agha gbaa iche bụ ndị one na ndị one mmụ eron
mmụ josef na mmụ gad ma onye bụ lida va bụ Eri nke a Eri bụ bụ lida va wee dulu ve wee pụọ na ebe izizi va fọlụlụ bụ na n'Obinetiti Obinetiti avụ a kpọọ nya Obinetiti Ụmụeri ọ bụrụ n'oyibo ọ bụrụ I'm living in center of the world ebe avụ ka va si wee gbasaba bi oge avụ va batalụ ebe a wee gbasaba mmụ Josef ka va bigidere bijue mesie ụmụ josef gbasara ụmụ erọn gbasaa ụmụ gad bụ ndị so eriche ma gbasaa then oge va gbasasịrị ebe a va na-abịa na ive ọbụla va na-eme na va mara na n'obenetiti bụ central from obenetiti ka eri si wee pụrụ ya gbagoro ugwu n'uto na onye lụọ ọrụ ọ rụta ihe ọ na-eri ọ na-aga wee gagide galu ebe ana dị mma na side ugwu wee biri ebe ahụ ebe ahụ va bi ka a nọ debe alụsị va alụsị va ahụ debe bi ume abụba achị the three tablet of Israel Ba- eh, nna va bụ Jacob ji wee mee ekpele n'obodo a na-akpọ ụụ na o butere mkpume dọwa na ana bute mkpume ọzọ dọwa na ana bute mkpume ọzọ tụkwasị ya n'elu o wee kpolu ụmụ ya wee bịa ebe ahụ ime ekpele oge ọ chọrọ ije vụ nwanne ya bụ ịsọ after ka va jesiri vụsị ịsọ pụta na va buru mkpume ahụ wee nyiri na va rapụrụ ya ebe ahụ bụ mkpume ahụ ji mee altar bụ the three tablets so pụvanị so oge va gbasara ebe ahụ three tablet ahụ e bu ya bata ụmụeri maka na Jacob bulie bi nwa ya bụ gad gad bulie bi nwa ya bụ eri ebe bu ya bata nke e bu ya bata ebe a drọpụrụ ya bụrụ n'ugume side nya bụ dabawọ the staff of Aaron bụ onye na-control ya that time bụ eri ebe ọbụla ọ dọ ebe avụ ka that dabawọ dọ ebe avụ ka ọvọ avụ ya adọ bụ staff of Aaron so mkpume pụrụ di ya bụ that stone of knowledge va drọpụrụ n'obenetiti all that stone of knowledge ka e mesịrị nwa agụ wee chọpụta ya nya kụziri ive niile o mere onye bụ nwa agụ nwa agụ bụ onye ikenga ụmụeri onye ikenga ụmụeri bụrụ onye ee, mmụna mmụna agụ adegbe nwagwụ bili ndụ ya bie nya ezigbo ndụ maka na ive o ji bie ezigbo ndụ bụ na mgbe avụ ọ chọpụtara mkpume avụ na o mere ava ụmụeri ka o dee elu- o dee ude gaa n'iru
nwagwụ anyị na-ekwu ọ na mgbe gboo ma ọ bụ Ee, Mgbe ọ na- nwagwụ bụzialị na onye ọbụla megolu twe- 20 years o ji nwụrụ abụgolu ndị gboo dịka omenani igbo ji eme na-ekuzie ndị igbo na nwagwụ nwụrụ n'ebe 70 to 80 na ọ bụrụ onye gboo ọ nke kịta na eji ya na e- na eji ya ọ dịwa nwụrụ so na nwagwụ abụgolo onye gboo nwagwụ avụ kedu ava nna ya kedu onye ọ bụ ka nwere ike nwere ike kọwara anyị banyere nwagwụ bụ nwagwụ ezi igbo ka m ji mali ya nwagwụ ezi igbo mana o nwere nna mụrụ ya tupu ezi igbo na ezi igbo dị m ka nnukwu nna ọ nwagwụ nke bụ prọfesọ na University of Nigeria ọ nya ka m na-akọ maka ya nwagwụ ezike nwagwụ prọfesọ nwagwụ ezike very good ọ nya bụ onye na-akọwa maka ya ee kedu mkpume ị sị na ọ vụlụ mkpume avụ ọ vụlụ bụ ka a na-akpọ the stone of knowledge mkpume amamive mkpume avụ bụ nya na-akụzili ya ive niile avụ ọ na-ede ma ive ọ na-akụzi na yunivasiti
Ok, nwa- bi- maka na nwagwụ avụ m maalị ejerọ akwụkwọ ọ gụrọ praịmarị skuul kedụzi ka o ji mezie wa abụzialị prọfesọ ọ mkpume avụ bụ ilie maka na mkpume avụ bụ mkpume amamive mkpume avụ obute mkpume avụ mkpume gwa ive nya bụ odo nsị ya mkpume na-akọli akụkọ ive na-akọwa bụ na ive avụ ọ na-ede mmadụ na na-agụ dịka ive ọkụkụ na-ede ee bụ mkpume avụ mkpume avụ na-agụ ya na-akụzilie nya Ọ- ọ desielie nya bụ mkpume akụzisielie ka o ji ya-ede ya mkpume avụ akụzikwelie ka o ji ya ya-akọwa ya n'igbo ọ ga-abụ ka ndị niile ị na-akọwa na ive avụ ọ na-ede abụrọ igbo
Ee, ive avụ bụ bụ mma kpọkwurie igbo maka na nsị m kwuve nsị na ọha Hebrew language ọ ọ na-agụ ya ọ na-agụpụta ya onye igbo na-ege ntị ọ ya-ama ive ọ na-ekwu onye anụrọ ive ọ na-ekwu kata ma ọ kọwala gị enu na ọ kọwazi nya ya bụ na ọ bụrọ igbo ka ọ na-ede ive avụ ive avụ abụrụ ihe mma ma ọ desie nya onye onye igbo nwere ike ịgụ ya ee olee si na ya kụziri gị ive avụ ọ na-ede ee, i nwe ike ịgụ ya ị gụọ nya kọwakwuo onye ụdị avụ ọ na-akọwa ya maka na ọ bụ ọ na-ede ya ọ na-akọwa ya n'igbo maka na ive na-akọwa ive anyị ọlụ nwagwụ avụ gbara igbo ghali Ee, ka onye na-ejerọ akwụkwọ ji amalụkọta ọ gụrọ abcd wee alọvitala onwe ya ka ọ ya-eji wee na-ede ive o desi ọ gụọ ọ bụrụ ive gbalị ndị oyibo ghali ewee na-eduli ya wee jeve nsụka ọkwa onye na-akọ maka ya Ee. ọwa bụrụ prọfesọ na Na- na nsụka Nsụka. tupu ọwa anwụrụ Mm. ị na-akọwa na ive avụ ọ na-ede bụ mkpume avụ na-akụzili ya na-akụzili anya and mkpume avụ ka ị na-ekwu n'ọ- n'ọ so na mkpume avụ e- e- eri si wee- si na Esi Israel Israel buru pụta enọ mkpume avụ na-agwa ndị Israel okwu Ee. dị ebe ahụ Ee. ma mkpume avụ dị ịtọ ovu bụ nke avụ o ji kedu ive ive mezili ndị ọzọ ndị ọzọ dị na dị na ugume ovu bụ daba awọ nke ọzọ bụ nya ka a na-akpọ sị agreement n'ọnụ oyibo ana nke ọzọ bụ stone of knowledge nke ebe bụ ọ nke bụ- nwe nwa Nwagụ vụrụ yes nke a Nwagụ vụrụ kedu ebe ọ dịzi kịta ee nke avụ Nwagụ bụ dịka m ji anụ n'oge ndị ndị o- oyibo memelie interview na-emelidele interview ọ kọwalị ibe mmụọ na-emelie ibe esi so ndị oyibo fightkwala vụ mmụọ avụ sị anụrọzi m ọzọ na mmụọ avụ natali mgbere ma mgbere ajụkwuru esi ya mmụọ bụ ma ọ bụ okwute ma okwute ahụ na ọrụ bụ spirit ive ị na ive ị vụrụ so na okwute Na-agba avụ bụ- dịzi bụ University of spirit. Nigeria ee ụdị ahụ ka m ji nụta ị olu ya. na-akọwa na n- n- eh, okwute avụ dị ịtọ ovu bụ nke avụ Nwagụ Ovu vụrụ bụ na bie nke Nwagụ vụrụ kụzie Nke ya ọzọ bụ kụzi daba awọ nke ọzọ Nke okwute ọzọ nke bụ bụ- ọbụ daba awọ Ee, nke ọzọ bụ
ka ị na-ekwu aja ana aja ana avụ dị na daba awọ Dịkwu na ịkwụkwọ onye daba. nọ nnekwu mkpume ka ọ bụ dọkwali na-evu so ọvọ Aaron ụzi eji acontrolzi ive Mm. bụ nya ka ị na-ekwu ọvọ ugume nya bụ staff of Aaron that staff of Aaron yes bụ that eh, staff uh, a na-akpọ ọvọ ugwu ọvọ n'ugume yes Mm. Mm, ka eji Gad wa mgba kedụ ka eji wa mụsazi ka abataziri ụmụ eri kedụ ka eji wa mụsa Ee, ka eji mụsa bụ na- dịka kedụ ive jitelu ive jikọrọ ụmụ eri na ndị ọzọ kedụ ka eji wa kedụ ka eji wa Ee, ka o ji mee bụ na Gad ahụ bụ onye isi ive Mm, kedụ ive dịka nri Aguleri um, eh, Olu eh, na ndị ọzọ ọnụ. kedu ive va si Ee, ka o ji mee bụ na anyị achọghị agwa onwe anyị eziokwu ma ọ bụ na anyị bụ ndị na-agwa onwe anyị eziokwu n'eziokwu igbo na na-agwarọ onwe ve weta n'igbo nwere nsogbu eziokwu avụ igbo na na-agwarọ onwe ve bụ na oge esetụrụ siri ee eh, olu eri na igbo na olu kwa na ovu nna ovu nna igbo mụta

ire avụ bụ ị na-aga ị na-aga between Ogbu na Mgbede ọbụla obodo ire si kpali ire avụ bụ nya mụtara Igala Igala bụ va akwali na were ove mmiri wee mụọ ogologo ogologo olu and olu niile avụ na va ya na-anụ igbo ma igbo a na-anụrọ olu ma olu na-anụ igbo gosiri na ọ nya na igbo bụ gịnị nwanne igbo na-ekukwa n'ive ka va mee nwanne va na-agba ọsọ na va chọrọ nwanne va na igbo maka na va echenjiwa asụsụ oge avụ emela ive na-abụ n'obodo onwe anyị nọ ive avụ obodo Ụmụeri anyị na olu bilie o nwekwe n'obodo a na-eku korosho korosho ahụ muvulu nawa Ondo state lusiazaba ọgba na Ondo state n'ebe a ka o si pulue bụ Nri ebe a ka o si pulue bụ Arochukwu gba arọ then ọ ndị pụrụ va na-amụ na-aga ụdị ahụ ka ha ji wee gbasaa

n'ọ Idigo bịali tinye elu gbakwuo Ụmụeri bati elu nke nga bụ ive na-ekere ote n'aka m. pụta mana anyị chọrọ ngwa onwe anyị eziokwu ka ada o- abụrụ ovu Umunoke ọkwa Mgbago ka va bụ Okpu ọ bụ Ugume ka va bụ Umunoke kedị ebe obodo ha bụ Umunoke bụ Umunoke Aguleri

Umungalagu bụ Ugume Okpu bụ Ugume so na anyị chọrọ nga na-agwa onwe anyị eziokwu na ive a na-azọ ọ bụ onye bụ isi tani na onye bụ ọdụ tani Okpu dị na na Aguleri Aguleri mana Ugume ka va si Yes.

bụ Eziagulu maka na i nekwu anya ị vụ na omume ba na omume ndị ahụ bi n'ụlọ bụ Aguleri na ba bụrụ ofu kata ma na ba chọrọ ịgwa onwe ba eziokwu na ba chọọ ịgwa onwe ba eziokwu ba gwa onwe ba eziokwu
Mm. Eh, so ive dịka Igboezunu kedu ibe va si kedu i- Igboezunu taanị bụ ndị Aguleri ka va bụ Eh, Eh, kedu ibe va mva so mva so eso Eziagulu na Otu na Enugu wa esi olu wa abịa eh, ka o dịka ka ji iji mee bụ na akọwa Igboezunu esiro esiro enu eh, eh, mmanya wee bata Igboezunu bụ ndị ndị bịasịrị na a na-amarọ ebe ha si bịa ka a vụrụ wee sịba na Igbo ezuwo gbasara Igbo ezuwo oke ndị si ibe niile a na-amarọ wa settle. abatasịa settle Yes. akpọzia nya Igbo ezuwo na Igbo ezuwo n'ibe ahụ Eh, Eh, ma ndị eh, ya bụ na dịka ka iji akọwa ibe a na olu bụ ndị Ụmụeri olu dabegali olu bụ bụ ụmụnne igbo ụmụnne igbo ee Mm, mva mesịa wa akwali ee isi na mva bụbu n'i- n'ibe a na-akpọ Ire Ire Ire Mm, wa na-akwali wa pụrụ ee. ndị Nri kwanụ ndị Nri si obodo bụ Umuatuolum wee kwali na iruo n'ugwu akpuchi ife dịka ebe 50 to 60 years ago ka- ehe, ka ba bịara bịa sele arọ ba senege be ba ndụ bụ ndị Nri yes bịara n'ebe na Ụmụeri bịa sele arọ ba bịa esela arọ wa dị na Umuatuolum senege be ba bụ Nri ehe.
butegodo oche ebe wee na-esenege ya Nri. senegezie nya Nri arọ ahụ ka na-aza arọ Nri n'ime be va N'ime bụ be ba. Nri Mm. na mgbe mbụ eze ya a ya-echi eze Nri na ya abịa n'arọ ahụ ya ka wa na-eku ebo ebe ahụ ka a ya abịa eze anọọ nya ive zuru izu n'atọ ọ nazịa o chie eze n'oge gboo ahụ tupu va wee bịa were ive va naba be va na ọ bụ iju aba dịka eze va nke e chile ọvụụ isi ya sị ka Aguleri ọ bụrụ Aguleri na Ụmụeri ka va na-abịa na mbọsị mụ na onye na-agụ ebo Nri nọ ka ọ wa ọjị m sị ya mba na ị ya awara ọjị
n'ebe na mgberi ebe na Ụmụeri ebe a ka ọ bịali ee wee chọọ ịwa ọjị m sị ya mba na ọ mụ ya-awa ọjị ọ jụọ m ka ịka m ji awa ọjị m sị ya na nwa Josef ka ị bụ na mụ bụ nwa ga eh, nwa nwa Eri na Eri tọlụ na Josef na Gadi tọlụ Josef mmiri ekwogokotere ugwu ekwodekọta ndịda kwogowe ugwu ogo ogo Mm.
ya bụ na nwa Josef bụ bụ Nri a ya awara ọjị mba ọ ya wara ọjị ma ma nwa Gadi anọdụ ya tọlị ya nọ ị na-akọwa na Josef na Gadi va niile sokoro ee